Hey! Emenike, a sị m ka m bịa kenee gị. Odogwu na Ụmụchu Ee, kee nke na-eme anọkwa m ya.
anọ m ya ka eke ime ọ dị mma sir.
o tekwa udo o tego my brother Mhm. Nwanne m. mụ na mụ na ndị otu m so
Welcome. ị fụrọ ka i si kwado chee ka agwado m kwado akwado ịkwado akwado okwe kwado na akwado mara na ọ pink anyị na art
ara tụfim ara tụfim a sị ka m je kene ndị niile kụziri m ọja Mm. Mm, ndị niile kụziri m ọja na na ọ onye onye kọwara ebe o si a mara ya ọfụma so na weta weta weta okpukpere ji a na mmụọ

ndị mmadụ kwụsị kwụsị mmọnwụ kiriwe gị gboo gboo gboo kwụsị e wee tụwe gị ego na-akụ aka hmm. mgbe ahụ mara amụta emetụbeghị m ọja aka aka nọ primary school m na-ekiri gị ebe m na-ekiri gị mmọnwụ chụwa ọsọ amaghị a na-achụ ọsọ amaghị a na-achụ ọsọ ma o jiri pịa m ihe ọ pịa wee m buru apịa na ahụ so ya ka a apịa gosizi na m je ekiri ma a na-ajụzi ebe ka i je achịbụzi ibe asịra a na-asị ọ mmọnwụ agwụna n'Ụmụchu i ji wee Jebe hapụ Ụmụchu Achịna. jebe Achịna Mm. so ọ ya wụ adventure otu a ka esi jirizi ọja kịta na-akpagharịzi you know, different parts of the country and the world Yeah. ya ka m ji sị ka m bịa kene gị na congratulations na ọ bụrọ easy m chetakwa
na ọ unu nwa kụziri m

onye na-akpọ oku na-anụ enyi m anọ m anụ
ekelekwuru m gị oo. Thank you. Daalụ. Ah, Ị mere ọfụma.
so
ee maka ọ mụ na ụmụaka m ekpọgawa be m eh. ma ndị be m wee pụta ndị kelewe n'ihi
ekwe ọkụkọ ya o mee gbapụ o mee gbalaga
Yeah. Very fine.

tikwa ego ozuone thank you sir oh. onye nwe anyị gọzie gị ị makwara ị na-echeta ndị otu anyị mgbe na-adị mgbe mgbe mgbe mgbe anyị na gị na-abụ na arụ ị ma anyị na gị na-abụ arụ ka arụ ị kpọrọ anyị jee Ọka ị kpọrọ anyị jee Ọka three times ebe i jebere gị saa ifuru ma mmọnwụ ma everything were bịawa so emecha ha dị ka anyị na gị na-abụ misiri road hmm. eh, anyị gbara nkịtị ọ bụ ihe anyị ma ndị na onwe anyị ka na-ele anya mana ana m hmm. asị chineke nke pụrụ ime ihe niile onye dị ndụ ebighị ebi hmm. o nwe ihe dị ka mmadụ icheta ma ọkụkọ sị ya ana echefu onye horo ya ọdụ n'udu mmiri so o nwe ihe dị ka mmadụ icheta ihe mmadụ mere ya ebe i chetara na ọ mụ kụziere na-eso na ndị kụziere gị ọja o wee baa gị aka a sị na ị ga-egbuka nka ise wepụta mmụọ kụziere gị na ibe anyị na-ekwu na-asụ chịtịrị ka ọ ga-eme gị ọdachi ekwela ya papa isi apa ji ebe na ịsa aka chi na dị aba anyị ọnụ ọ dị n'ọfọ ihe kụma na o ji aka na ndụ ise nke mmụọ ga-eche gị n'ụzọ nke nke mmadụ ga-eche gị ọja na ịbarị na asụrụ anyị na-egbukwenye anyị na-egbukwenye buru jebe obodo dị iche iche buru gakwuo etu a na-egbu ọja eburu na ma ọja bata bata ugwu Awụsa otu a ka ọ bụrụ dị. ọja baa baa mba mbọ baa Kano so all those things Ọ nkwari nkwari ka e ji ere nwa mkpi. e ji ere nwa mkpi. Na-asị na gị ọ na ị ga-egbugide nke gị bakwa obodo oyibo soro ibe gị legharịba anya. Maka mụ onwe m ejere Ghana. This year na-achọ ịgwụ agwụ na ejere m ome one guy. Mhm. My brother mgbe mere wedding na Ghana ya tiri m akwụkwọ m tụrụ gbagote Ghana. Ya gbuo ọja na Ghana. So m na-asị Chineke biko ya chekwaba gị okporo ụzọ ga na-erubere gị isi gị na ezinụlọ gị na-asị ebe i si wepụta wee nye m asojiri onye onye mmadụ nke ọ ga-eri akọna ya ka ọ kwụghachi gị mmaji kwuru mmaji n'aha Eke kere ụwa na ndị ala ise thank you nna ụmụ ya njụrụ gị gọrọ ndị agba ya na ị na-akale ọbago gị aka n'ọkụ mme n'ọkụ mme n'ọkụ mme ọkụ zọịta ị na-azọịta ọkụ mme mbọsị eke ndị ọbụla ya ga-azụ eke ndị mmụọ ọkụ mele uju ala nsọ udo udo ya gaba ọja adịlị a sị na ị ga-egbuka nka ọkụ mere ọkụ mere ọkụ mere nwoke teghete ngwa ọ bago gị aka ka anyị mee nke ọja ngwa bute ọja gị
otu a ka ọ dị ike Ụmụ a nara gị ya.
Thank you. Na mmanya ị ga-aṅụ. ọja Ọ bụrụ ga-aṅụla ya mmanya.
mgbe m dere amụ ọja wụ m bịa m na-abịa nnọta village m na-ajụ kedu ihe ọja na-ekwu kee ka ọja si ekwu okwu kee ka e si eji ya ekene mmadụ ee ihe mee ihe mee ọ wụrụ ihe ike mee kedu ụdị ihe ọja ya ekwu ọ wụrụ ihe ọṅụ mee kedu ụdị ihe ọja ya ekwu ihe ike mee ọja ga-agwa gị na ebelebe egbuo mm. na ya akabekwa ala na aka ekpe agakwa ya na aka ekpe agakwa ya n'azụ na ebelebe egbuo ofu ihe a na-ekwukwe na na mbọ ebe ihe ike mere ka a na-ekwukwa ma ihe ọma mee ehe, because ọkwa aka ekpe agakwa ya n'ọkwa nwa aka ekpe aga n'azụ bụ nke ndị ori mana ebelebe egburu na ife afụbeghị emee mhm. ka m wee mmadụ nwere ike ị nwere ike goo moto na-abata surprising mpa gị hụ ya wụrụkwa ebe ebe ọkpọ ọwụwa ọzọ gị ebelebe egbukwere na nwa m nwoke gokwe moto gokwe moto nata so that is the thing. so ofu ebelebe aha nwee ike ịkọwa na mm. oke ihe mee ọ wụrụ ajọ ihe mm. ọ kọọkwa na oke ihe mee ọ wụrụ mm. ezigbo ihe Igbo miri emi Igbo miri emi ọzọ iji azụkwa na ya ọzọ mm-hmm. like ị chọkwa ịsị ya na gị gwa m like ihe ọma mere mmadụ kedu ihe o nwere ike ikwu

ma ọ na ohu ogere etie n'ego nọ latest na si ya na o metere buru mhm. ụmụ ihe niile abụ ihe ga na-apractice that's the comic side eh. that's the comic side dị n'ọja ebe ihe ịkpa ọchị na ịkpa ọchị yes akọghị ime obi ahụ nwere ike ikwu ha ya ozugbo si ya ohu ogere chie n'eze ohu ogere eti ikwe n'ego hmm. ka m gbuoro gị na hmm. onye anaghị anụ ya wee nwee ike nne ya ee maka ọja eji ekwu okwu etoro mmadụ na ibe si akpa nkata o nwee ihe ga na-eme ebe a na maka mụ anaghị anụ ọja na-ada ogbugbu o nwere ihe ga na-eme ebe a na mkpọ ma ị nọ na mmọnwụ sị gị na anya n'ala anya n'ala anya n'ala anya n'ala chigata chigata chigata n'aka nri n'aka nri ole nwere ike olegharị anya ya hụrụ ebe ọ na-achọ ịdagbu onunu dị ya maka Mm. ọ fụrụ ụzọ ọ gwara onwe gị ji ọja bụ onye na-afụ Na-afụ ụzọ. na-afụ ihe niile maka na-afụ ma nke dị na ife ma na-afụ ma nke dị na mmụọ nzuzo so that's the thing eh. so Yeah. ọ ihe ọja bụ ihe niile anyị mago so ameketazi ihe dị ka ahọ ise gara aga ọtụtụ ụmụazị na-etolitezi na-amụ ọja ị bịa dịka ebe a na-akwa ozu nwere ike fụ ndị ji ọja mmadụ mmadụ iri etinye ọja ya n'ọnụ a na-asị egbue tiruri ruri iru o wepụkwa ọja ya n'ọnụ wee sị gị chief nye m ego biko na ọ maghị ihe a ọ na-ekwu maghị ihe a na-ekwu ihe o nidiri sound a ka o nidiri ka o were tụọ ọ ya sound ahụ ka ọ ya-eji kpọ chief wee sị ya nye ego ọ kwadoro mara iwere na o nwere ebe anyị jere yesterday na mbara oyi ebe ebe a na-ele mmụọ anyị dị ndị ọja n'atọ mana ndị ọja n'atọ ahụ professional onye Akọkwa mhm. ndị Akọkwa na-abụ mhm. Nwebilieme Nwebilieme Nwebilieme and eh, Ashakpọnụ mba onye Akọkwa onye nke Uga Uchiedu ọnwa ọnwa onye anyị nọ the man na-eke rice mana ọ na-emelite ihe omenala o wee ruo mgbe e bidoro ikwu okwu n'ọja one guy wee si ebe o si pụta wepụta ọja e wee sị ihe e ji akpọ nwa ogbuehi maka anyị nwebe eme ịpị kanta na anyị na ya na-aba aga anụ ịma na-azụ isi n'ọja hmm. o nwere class ị ga-eru n'ọja o nwere ụmụazị eji like etu a nọ na big occasion na-achọ ịdara ego ụmụazị anyị na-ekwu na-egbu ọja pepe ha hụ aka m na-egbu ọja na ụlọ be gịnị ihe ekili a maka enweghị ike inye m ego na-asị m ka mụ na gị kee ọsọ anya ka m ji enye gị gị- gị- gị larịị ya anyị ji were mmeri ike so ndị a bịazie sị anyị ruo ebe a the man bịara iji ego enyechana anyị 10,000 ebe a wepụtazie gbuo anyị na-akwụ tii kanta na ọ mara egbu ọja hmm. na-agbagobe ọka maka onye ọka ka ọ bụrụ ebe a so a sị ya ngwa ọ bụrụ na ị ma egbu ọja ngwa kpọọ nwoke teghete hmm. o menwughị ihe ah. emechaa the man were pụtazie 50,000 debe hmm. si na onye kpọta ihe dị etune ya were gaa Ashakpọ Nwebilieme kpọ Ashakpọnụ kpọ m kpọ o ruzie turn ya o menwu ihe Is- eh, nwanne m Daalụnụ.
ịma ihe m ji kwute okwu eh, ka m si dịrị na-akpagharị na-amụ ọja ahụ maka ịchụ ịchụ ihe n'ike a mara na eh, ndị ọgbọ m na ụmụazị ahụ A- achụta ya sị chụta ya taa si nweta ya taa ama m ịghọta hmm. um, onye ahụ na onye ahụ amụtazi ọja ahụ maka ọ chọọ na e ji ekpe ego ya na-eme riru riru ri o wepụta ya n'ọnụ ya sị chief nyenụ m ego ọ wụkwaghị ofu hmm. onye na ndị karịa ju enwere ike ruo 20 10 na-akwụgharị e chefuzie na ọja wụ ihe eji ekwu okwu ọ dị mma na mmadụ chọtakwa ihe ya eji na-eri nri mana ọ dịkwa mma na mmadụ mụrụ ihe aha ọfụma ma ihe a mụrụ amụ ka ihe a gwọrọ agwọ so ụfọdụ wụ ha meke chọọ ya chọọ ya n'ike chọọ ya n'ike gwọgwọkpụkpọ ụfọdụ ihe tinye ya ka o wee na-aga mana ndị Igbo kwuo ya na ọ ndidi na nwata nwee ndidi o nwee awele na onye mụọ ihe ọ ghọta ya na ihe a mụrụ amụ ka ihe a gwọrọ agwọ hmm? na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ ihe niile ọ kwa ndị be anyị kwuo ya hmm, so ọ ya ka m ji bịa ka m kene gị ka m gosikwa ndị mmadụ ije m je wee mụọ ọja abịa m na Achịna mụọ ọja n'aka Eberike Eberike na-ewu ewu jee n'Amesi gbuo ọja n'aka ụzọ ụzọ mmiri mmiri jere Ụmụchu gbuo ọja n'aka Gbajo na Ụmụchu be anyị nụ. Mm. ọ na-egbu ọja n'ịgba mmọnwụ m na-ekiri ya mmọnwụ na-achụ ọsọ adịghị m na-ama m na-ekiri ya ọ ka m na-enene Eberike mmọnwụ jekwudo m pịa ma ị pịa m you know. ọ n'ebe ahụ m na-ekiri gị ka m fụ vision na mmadụ nwere ike na-egbu ọja ọ yaghị eji ya na-akpagharị na-ayọ ayọ maka ị ma ị nọ ala na-egbu ọja a na-egbu ya ị kwụgharịhọ a na-ekiri gị so ọ dịka John Coltrane na-egbu saxophone in jazz dịka ebe ọ kwụ Louis Armstrong na-egbu trumpet na jazz ma ọ dịka Fela na-egbu afrobeat na-egburu onwe ya sax ya ọ kwụrụ ebe ọ kwụ a na-ekiri ya ọ wụghị were ya na-akpagharị na-ayọ ego so that image m fụ na nwata m ebe m na-ekiri ya apụghị m apụ n'isi now today i travel the world were ọja na-ekwu okwu a na-ege m ntị ị kwụọ m ụgwọ m bịa gbuo ya kene ndị nọ ebe ahụ kụzie ihe you know, a na-ege m ntị Mm, so ọ wụghị ọ wụghị if I had known na ọ ụdị ije a ka ị bịara Mm, ndị ahụ nọ ebe ahụ bụ ndị my age grade mm, meeting ka anyị nọ ihe ahụ yeah, so nri ka ha na-erizi mm, wee na-akpọ aka ndị na-asị onye a na aha manụ na ọ ụdị ije a ka ị bịara mm, my senior brother nọkwa ebe ahụ nke tọ m direct mm, ọ gwụrụ onye ọzọkwa bu jeep mhm, na-abata ebe ahụ mgbe ọ na-atọ nta mm, ọ my senior brother my cousin brother na esi na omi mhm. ndị nọ na data mara na ụdị ihe a ah, ah, it call for celebration so ndị age grade m jere alaiki ya wuwe wuwe ma ọ na ya na ebe a na ị na-ekwu nkata nkata nkata mhm. maka ọ dị nke ahụ na m ga-agachigha azụ ah! tobesisie mmanụkwụ n'ụdị ihe a mana m alụ nwaanyị na-atọ mmanụ na ụdị ihe a ndị nwe m jere anụ ewute ụmụaka m because ihe a na ọnọdụ ka promotion that is the thing ị na-anụ nwaanyị na-atọ nke kara aka ụzọ mmiri zikwa mma ọsọ n'ụwa ofu anụtagoro ofu alụta so very soon chineke ga-eme ebere very soon chineke eme ebere nwa m na-egbukwa ọja wow ka eje ndị 8 years mana na-akwụrụ m ka ọ gụọ obodo ọja maka gịnị mba ọ ga-anara ya ego dị n'ọja so ọ ga-anara ya ọ ga-anara ya school ọ na-eje so onye gbuba ọja na tender age nwa na ụmụ o mere m arụ na ife niile m na-emezi na ahụ nkaramanya dị otu gị na everyday ị ga-anọ n'iro i si be onye a na-apụta i si be onye a na-apụ i si be onye a even if ndị age grade m ahụ na bụ ha nwe ọja ọjara wee ha na-eche mgbe ọ ga-ada ebe ahụ mana dị ụtọ ka isi ekwu ka isi m wee na-asị ka m gbapụta ebe a ọ bụ ihe esetichara m ụdị oche esetiere m oche na agbamara gị ejiri ogwo pịtata na ọ na-agha ekwu mana m ga-amara na ọ this type of thing ka ijiri bịa ma ị gara gwa m ya Ah, ah. m gwara chairman na-asị na o nwere na-asị ya na bịa ebe ekele m maka ọja nkụzi eri so ọ kwadobe sa ndudu na unu na-eri unu erichana ya na ha ga-eri ndudu ma ha bịa mba ncheta ka Eh, so, o nwere ndị oyibo kpọrọ surprise mm, so you- o sighị n'obi pụta anaghị eti ya ude mba you- adịghị akwado ya akwado you otu surprise me you surprise me seriously. otu na- otu a ka ndị na-atọ mmadụ si na-atọ ha na ha anaghị enye announcement ma ndị na-egbu mmadụ so onye chọkwa ime ezigbo ihe ya meka ya okay hmm? eh, so onye cheta ezigbo ihe ọ ya-eme ya mee ya ozugbo ozugbo ngwa ngwa mgbe ụfọdụ emewe njikwa je e, e, e, eme ya late hmm? Hmm. so ịma ọsịsọ nwanne nya aka ya na-akpọ m ya ya sị gị na m abịa gbara gị Christmas ama m maghara egwu anyị nwere ka m gwa ya five days ahead je kwadobe shibe nri
mba nụrụ mbe mgbara nọ m mara na ọ ụdị ihe a ka eji bịa mgbe m nwụfuru mfụrụ ime afụrụ m ụlọ ebe ahụ ọ dị surprise ka nwoke abụgotere si aka ezighị ya sị na ịbabara ebe a nsị ya ma ya jesị na gị tọọ n'ọbak mmanụ na ụdị ihe a ga m agba maka bendis

dịka phone call m pịa nọmba gị m kpọọ gị so ị chọọ ịkpọghachi na ị kpọrọ ya n'isi 0803344 so ị ma ndị be anyị dị na-asị na onye tufuru ọja o ji akpọ ụmụnne ya ihe ọja ruo o were ọnụ ya

Yeah, so that is the thing. Akpụ okpokoro isi. Akpụ okpokoro isi. So, ụga ntụtụ akwụ. Ụga ntụtụ akwụ ebete ete. Ah, Igbo amaka o.
Akọkwa na ọha igiri. Ihe niile a bụ ihe e jicha ọja ekwu, ihe a na-ekwu na ọja buru ibu. Ọja bụ ihe e ji akpa nkata. Mm. Onye n'ọnọdụ ka onye atụtụrụ microphone were gụba egwu. Mm-hmm. Na ndị ga na-eso ite etu ọ ga-esi atọ ndị mmadụ ụtọ. Mm-hmm. Eh, ị ma na mm-hmm. ndị mgbago Ọka side anyị na-ama ihe bụ ọja na matara nwa oroto o jizi were ebuga ego ị ma nwa oroto ee ha ha na-egbu nke ha na-egbu Ee. anyị na-egbukwa nke ọja na anyị wee iwe- iweta ha Ha- ha iweta ha chọrọ- n'ọja wee mara na ọja na bụ Ọka ka o si na Ọka ka i goro ọja Mm, abi mm. mana nke bụ ya bụ ọja na-awụ side ebe be anyị ka ị ga-afụ this type of design Yeah. ya na Arọndizuọgụ ka e nyere gị mhm. no ọja otu otu ọja nwee dialect otu a Ụmụchu si nwee dialect nke nwee ka ọnụ ndị be anyị dị ma ime iyi nwekwa ka ọnụ ndị Ọka dị otu a ka ọ dịkwa n'ọja i jekwa side i jekwa n'Enugwu nwekwa ka ọnụ ndị Enugwu dị hmm. n'uche nke m nke ndị na-eme ụka nke ha si ka ha si hazite nke ha ma nke be anyị ọja be anyị na-ekwu okwu rinne hmm, okwu okwu ka anyị jikarịa ọja ekwu karịa ịgụ egwu Mm, side be anyị a. So, i- ikwu ha okwu ogbu oturu ga ya na-agba ihe na-eme n'ọgbọ anyị kpọọ ya ogbu oturu bụ kara akara gwuru egwu Ee, na agwọ nọkwara aka ee, mana eziokwu ije gụwara ogbu oturu ga egwu ọ bịara ịgba egwu ọ dị ahụ Mm, mm. you are welcome anyị agbapụwa na ije ka dị anyị n'ụkwụ ka anyị ruo ebe be anyị daalụ nwanne m mhm.
na-akwado um, m na-akwado iwepụta album and uh, egwu Igbo maka agụ m music agụ m music na University Nnamdi Azikiwe University ndị nkụzi m kụzikwara m ọfụma eh, mana batakwa na obodo dị iche iche n'ala Igbo gụzie muzik nke Igbo n'ala Igbo maka anaghị akụzicha na yunivasiti mhm. so m wee fụ na ezigbo Obiligbo ọ na-akpọ ụbọ na-agụ egwu ọ gụọ gụọ gụọ ọ sị maka o lowe elowe ife ọ na-agụ na ọ naghị elu ya na o ji egwu aju ya arụ hmm. ebe ọ gụọ gụọ gụọ ọ sị onwe ọ sị onye na-akụrụ ya ekwe sị ya jirikwa nwayọọ mgbe onye na-akụrụ ya ogene sị ya na onye ji nwayọọ anaghị emerụ arụ ee ọ nọọ nọọ nọọ ọ sị na nwa a mụrụ na mma adịghị eme obodo ngana gịnị na-awụ ihe Obiligbo na-ekwu n'egwu ọ bụrụkwa Ọzọemena Nsugbe ọ na-akpọ ndị igbo na-asị ha na sinsi ndị Ọka eri ndị Ọka ji kpụwa egbe na aka akpụgo automatic rifle na gọọmenti epere attention ọ sị na ọ na-agụsisi obodo dị iche iche na-eme ihe na-eme nnukwu ihe si na gọọmenti epere attention You know, ọ na-agụ ya n'egwu Eh, ihe dị ka Perikoma gụkwa nke ọgwụ you know, sị gị na omena- omenala ọ ya na-esezi okwu na onye ọ na-emeri nke dibịa you know, Mike Ejeagha gụọ gụọ gụọ ọ sị ọ sịzị were ilulo na-ebikere ndụ si na-echemi ihe echemi gụọ Omekagụ gụọ ka esi le onye isi oche gụọ egwu dị iche iche so ihe ndị a wụ egwu igbo ngụ wee gee ntị wee ghọta ihe wụ egwu Obiligbo gụcha ọ kpọọ onwe ya onye ozi ọma maka na egwu igbo na ị dịghị itinye jesu kristi ka o wee ghọọ gospel ma egwu igbo na onwe ya na-emetụ n'obi egwu mmụọ otu a ka ọja dịkwa so ahụ o tele ihe dịka ahọ iri na-agụ na-eme maka o rugo ahọ iri ise o rugo ahọ iri ise na-agụ ihe dị n'egwu Igbo ụbọ ọja ese ndị Mbaise ogene ndị Ọka ekwe njigba ee ufie acha dịcha be m ngedelegwu na-amụ ya na-akụ ya na-akụzikwara ya ụmụaka ọ maka enwere ike si na nwa ya dị eight years ahịa ha na ọ ya egbu mba ọ ya egbu ọja maka enwere m akademi ha na-akụziri ụmụazị o. ọ na-amụ ọja aha na-amụ ụbọ aha ọ ghọta ka o ya esi tinye ya n'akwụkwọ maka o nwere nwatakịrị m na-akụziri nọ medicine kịta second year medicine na-egbu ọja Nwa- ire ma nwaanyị dị na ya ma nwoke dị na ya Oje abịa, oje abịa. so so ọ
Mmiri na-arị ugwu. Keke nke tụrụ

hmm. so so ihe niile eh, eh, ọ chịkọwago wee sị ka m chịkọọ ya n'egwu were egwu a kụziere ụmụ ụwa ihe dị n'egwu werekwa ihe dị n'egwu a kụzie ihe dị na ndụ ka mmadụ fụrụ mmadụ ibe ya n'anya ee ka mma ihe dịka na ndidi wee jee n'ụwa na ihe dịka n'oge echi ka mma ihe dịka na aka chi na-edu mmadụ onye chi ya so nwe ihe na-eme ya. Ọ ihe ndị a dịcha n'egwu a so
ọ mụ a na-akpọ Chukwudi yawa yawa bụ na thank you thanks sir okay daalụ sir mmiri na-arị ugwu daalụ ọnwa onye si na

ọja na ọja ya ọja gị na-agazu m ahụ Mm, Ee, agwara m ndị a na ihe ọma mere anyị ị ma a na-agba ya ọja mmiri mm. otu a mmadụ si aṅụ mmiri mm, ka akpịrị ya wee kpacha ị ma mgbe ị kụziri m sị na na ọ mmanya a na-aṅụ ka ya na-enye chọghị na-enye m ọnwụ brandy ka ị na-agwụ tinyere brandy ọ kwa anyị na-aṅụ brandy gị na-agbari ya Coke ọrụ aka ya ka na ọmụta ya na ihe anyị na-aṅụ ka ya na-eri ya na-eri

ọja makwa full stop pim pim oh, a sị na anyị ga-adịnụ o ise hmm,
eze ọja ndụ gị ndụ gị na ndị gị na ha kwụ wee bịa ndụ gị na ezinụlọ gị a sị na a na-abụkwa na a gupe ụzọ a gupe ọnụ mm-hmm. na-asị ụgbọ na-ebu akụ na-ebutebere gị akụ ise na-akpọku ndị mbụ na ndị egede ala Umuchu ala Achina Mm, ala Aguata ala Anambra anyị sị na ọ kwa na ọjị ka anyị ji ọ kwa na ọjị ụtụtụ na-asị biko anyị sị na ojije ama mmekwa ife ọdụ na ama mmekwa ife anyị sị na ife anyị akụbana na ọ ga-aka na ndụ anyị sị ihe e chere mmadụ ya rukwa anyị aka na-asị biko nụ arọ bute bute obute ọdịka ọma ngwa ngwa okwu ọdịka ọma mbutezi ọzọ na-asị ụnụ biko gbakọkwanụ ezumezu ukwu ezumezu nta Ajana ukwu Ajana nta ichie ukwu ichie nta na ngwuru be obibi eze nwa ka anyị nọ mana orie ka anyị pụta ka anyị zuo ike wee na-ewere ọkpa wee jekwute nke a ka na-asị biko ihe ọma ya rukwa anyị ise ọ dị n'ọfọ ọ ife anyị kwu na-asị na onye onye nwatakịrị abịakwara n'ebere bụ ihe ọ na-achụ ka ọ na-eri ihe ọ ga- ihe ọ ga-eri ka ọ na-achụ a sị ihe ọ- ọ ga-eri bịa nke ga-eri ya abịana ise anyị abakwana na ya bụ ubi anyị arịkwana na ya bụ ọjị iwu megide na anyị ga-akpa ya nkụ Mm? maka na ka esi eme abụrụkwa na amara na-asị biko anyị sa igbo na igbo n'aka nni na ị ga-ebute mma igbo n'aka ekpe ị ga-ebute mma anyị sakwu eche gị ata na abụọ ijiji njiji maka na amaara na tutu ntụ ada etukwa na ọkpa nne ya na ajalịja hmm? maka ọ ya bụ na anụ fere iyi ya amacha ọdụ na ọ ife anyị kwu na-asị biko gbatakwanụ ezumezu ukwu gbatakwanụ ezumezu nta na-asị ụnụ biko nụ anyị sị na oji ihe nwata weliko ya aka elu aka rabụ ya o wetuo hmm? na-asị biko nụ neekwanụ ọjị ka echi ndụ ndụ nka nka na-asị biko kworo mmụọ agaghị egbu gị na ọja nke kworo mmadụ ji egbu gị hmm? na-agbakwa ọmekwu ya biko bịa kwuoro gị na gị nwa obodo na ịnwerekwa ọnụ n'ime ọja maka na ọnụ ka anyị ji ekwu ihe anyị na-ekwu n'ọja anyị ama afụtanwu tuku ọnụ na ọja anyị anyị ama afụtakwanụ tuku ọkpa na ọja ihe anyị na-ebute na ọja na-abụ ihe eji achọ ndụ mma a na-aja pounds a na-aja dollar a na-aja a na-aja euro ọkwa na ofu ọja na ewerena m ihe dị n'ọja rụọ ụlọ na be m were ihe dị n'ọja goo moto were ihe dị n'ọja mụọna ụmụ ejima ma ihe everything na-azụkwa na ụmụ m mhm. na etu a ka m sị na ọ ga-eme na ndụ gị n'aha eke kere ala na-asị biko neekwanụ ọjị na ka ụnụ taa ya n'ogbe ka anyị taa ya n'ibe anyị na-ekwu na biko na ọjị na-agbaji ndụ gị gbajie ọjị na-agbaji ndụ anyị ga-agbaji n'aha ndị eke kere ụwa na ndị ala ise

ọga Patrick paatị ya were ni na oge ene welcome nna m ị na-emekwa ya.
Hmm. Yeah.
ga werenụ ọjị ya waanụ ọjị na-elekere m anya I must move because enweghị ihe dị ebe a
adịghị ndị mmadụ na ha atụ one by one Yeah, so I must make sure in next uh, two hours na enwere something substantial okay. Mm.
Well, listen.

I am Ubu Ojeze, and this is The Oja.